balakisa pogotigini fitinini a tile bɛnna ni funenkɛni dɔ tile ye a tɔgɔ tun ye ko namori namori ani balakisa ka baro ye nin ye ne balimaw baro don a bɛ kuma jarabi kan kosɛbɛ balakisa ani namori baro kuntala surunin don nka a kɔnɔko ka ca kosɛbɛ nin kɛra don dɔ dugukolo sanfɛ balakisa a nana namori nɔfɛ nin don sɔgɔmada fɛ diyaɲɛ tɛ denmisɛnninya dɔn dɛ namori ni balakisa taara u bɛ tulonkɛ la waati min u tulonkɛ yɔrɔ bɛnna nin don balakisa bamuso ka da ma balakisa bamuso nana a ko balakisa kaɲa kelen pogotigi wulila k'i ɲɛs'a ba ma bamuso in ko ko n makɔnɔ n bɛ na balakisa a bamuso taara tasa ta namori jɔlen bɛ da la a tulo bɛ kumakan dɔ la ka bɔ ba in da kumakan min ma taa namori ji min sira fɛ balakisa ko namori ko na i k'an bilasira u taara ɲɔgɔn fɛ bamuso in ko balakisa ma de ko tasa minɛ i ka taa fɔ namori bamuso ye k'a ka n sɔn malo tɔnin dɔ la ɛɛ ndɛsanɛ u sera namori ninnu ka so namori tɛmɛna balakisa nan'i kanto namori bamuso ma a ko tanti n ba ko k'i k'a sɔn malo tɔnin dɔ la ne balimaw namori ba ko balakisa n den taa f'i bamuso ye ko bi ko malo tɛ yan dɛ aw fa ma na fɔlɔ ka bɔ voyaji la wagati ka gɛlɛn balakisa bɛ ka taa fɛn dɔ dogolen bɛ namori ka guloki kɔrɔ k'i kunda balakisa kan allahu akibar a ye balakisa wele kaɲa kelen balakisa y'i jɔ a ko ko nin malo in minɛ i ka taa f'i ba ye ko ne ba ko ko k'a d'a ma ndɛsanɛ ne balimaw ko ni minnu tɛ se diyaɲɛ kɛcogo ɲuman na k'u k'u sen bɔ a la balakisa a nana malo in d'a ba ma a bamuso ko k'i terikɛ bɛ min a y'a kanto ko namori namori nana balakisa bamuso ko e namori kabini waati min e tɛ nin bɔ e tun bɛ maloya halisa o maloya kelen in bɛ e fɛ ka ɲɛsin ne ma o kuma bɛɛ n'a kɛcogo don ala bolo a ye n makɔnɔ n b'aw bilasira jarabi duman baro namori ani balakisa ne balimaw balakisa bamuso ye nin mɛlɛkɛni fila in bilasira dugu denmisɛnninw fara maakɔrɔbaw kan depi balakisa ani namori dɔgɔmannama u ka teriya kɛcogo ye dugu kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen dabaliya ban su kora dugu jɛra waati min balakisa bamuso bɛ nalen bɔ namori ba la u bɛnna bulonda la a ko n terini k'a kɛra faama ye dɛ ko n'an yɛrɛ m'an jija a fɔ an bɛ don mun na i ko bi denmisɛninw ka teriya tɛna tɛmɛ anw yɛrɛ ka teriya la olu bɛ ɲɔgɔn kan su ni tile balakisa bamuso ko ko denmisɛninw bɛ teriya kɛla cogoya min su ni tile u bɛ ɲɔgɔn kan a fɔ n'anw y'a kɛ ten daga bɛ sigi so n'anw de bɛ tobili kɛ kunu i ye balakisa bila ka na malo minɛ n na a y'a sɔrɔ degun min ka malo tun tɛ yen dɛ fo n'i yafara n ma a ko un ko balakisa dun nana malo di ne ma dɛ a ko wa ne dun ma malo di balakisa ma dɛ balakisa bamuso ye balakisa wele balakisa nana a ko kunu ko jɔn ye malo di e ma e k'a di ne ma balakisa a ko ko namori de y'a di yan k'ale ba ko ten namori bamuso ye namori wele a ba ko ko jɔn ye malo di i ma i k'a di balakisa ma kunu a ko ma ne y'i ka kunu tilerɔfana malo suɲɛ k'a d'a ma walasa a ka taa di a bamuso ma alahu akibaru ɛɛ n dɛsanɛ kanu ye soniko ti kɛ adangani ti kanu ye namori ani balakisa san tan tɛmɛlen kɔ ne balimaw nankama kɔrɔbayara a ah. namori funenkɛni ni dusu namori n'a tun taara wula kɔnɔ a tun b'a ka lɔgɔ ɲinitaw caya kosɛbɛ n'a nana u ka so a bɛ lɔgɔ tila fila ye ka kelen d'a yɛrɛ bamuso ma ka taa kelen di balakisa bamuso ma k'a sabu kɛ diyaɲɛ ye ne balimaw namori doninen lɔgɔ in na nin don k'i kunda u ka du kɔnɔna kan san tan ani kɔ teriya ne balima o tɛ tile tan teriya ye dɛ e m'a dɔn fɔlɔ teriyaw ni sisan teriyaw ka jan ɲɔgɔn na nankama sɛgɛnnen nana a bamuso y'i magɛrɛ a la a ko namori i sɛgɛnna bi sa dɛ bi i mɛɛnna kungo kɔnɔ sa dɛ n den a n'a bamuso jɛra ka lɔgɔ ɲininta ninnu ta k'u tila fila ye a bɛ bamuso ta to a bolo so ka taa baden terimuso balakisa bamuso niyɔrɔ lɔgɔ d'a ma namori nin tɛ bila layidu ye namori ani balakisa ba ni ɲɔgɔn cɛ a ko mana fɛn o fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ